kedu ka anyị mere anyị alarugo tete n'udo ekene dịlị obi n'igwe n'ụbọchị nke taata anyị bịara ka anyị kọwaa maka ọgwụ ọgwụ dị iche iche i nee anya n'enu tebụl m ị ga-ahụ akụrụngwa ndị e nwere ike iji wee gwọọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche nke a bụ onugbu anyị ma ihe bụ onugbu nke a bụ nke ndị bekee kpọrọ lemon oloma ndị mmiri na-anaghị adị n'ime ya lemon nke a bụ yabasị ọcha white onion garlic kịlịkịlị yabasị ose ọra alligator pepper ose ọla nke a bụzi akị inu ihe ndị a niile bụ nnukwu ọgwụ ihe a bụ nnukwu ọgwụ e nyere mmadụ nke ọ ga-abụ ọ gwọba ọya ọ gwọta enye aka ọ bụrọ nke ọ chụrụ gị ya nwa obere oge e jekwa nachiyakwa azụ gotekwa ọgwụ ọzọ ọya dị n'ụwa taa abaka ụba ọ bara nnukwu ụba mana ihe anyị na-emedebe bụ onye ọya bara ọ gbali jebe chemist ma ọ bụ ọ gbali jebe ụlọ ọgwụ i lue n'ụlọ ọgwụ e wee kụọnụ gị charge ihe a ga-akụ gị ọ bụkwa na ọ na ịyacha ọ dịbazịa nakwa akụcha gị charge nwa obere nwa oge nachiyakwa azụ jekwa gwọkwakwa ọzọ mana biko anyị nwere ihe ndị chineke kere eke debelụ anyị n'elu ụwa anyị nwere ike iji na-agwọ ọrịa dị iche iche nke a bụ unyi unyi nkụ charcoal kedu ihe e nwere ike iji ihe ndị a wee mepụta ka anyị nelu anya ọfụma dịka nke ka anyị buru ụzọ mee nke unyi na onugbu ọ bụrụ na mmadụ nwere oke isi ọwụwa nwere ụdị isi ọwa ga-abụ ọ na-awa gị ọ na-akụ gị n'egede ọ dịka ọ na-akụ gị ka e ji hammer na-akụ gị n'isi ọ ga na-akụ ụtụtụ from Monday to Saturday isi ọwa na-awa gị ọ na-awa gị ọ na-awasị gị ike na-apịa ụfọdụ ọ na-ahụ dịka ọ na-ebu gị ma ajụ i were paracetamol chaa i wele panadol chaa i wekwanụ nke ọzọ nwee nke nwanne ha na-anwa sị na ọ maka isi ọwụwa so ihe ọ ga-emeribe bụ na ọ ga-achụrụ gị ya nwa obere oge ọ wabakwa ya ka o si awa ya mgbe ọ na-awa gị n'ụdị mata amata na o nwere ike ọ bụ na ọbara adịrọ gị n'arụ oge ụfọdụ shortage of blood na-eweta oke isi ọwụwa mana nekwa ọgwụ ya ebe a naanị gị gaa n'ebe e nwere onugbu kata akụ onugbu ihe dị ka akụ ịtọ Kata akụ onugbu ịtọ, gaa n'ebe a na-esi nkụ a na-esi nri na nkụ weta unyi unyi ị ga-atanwu weta unyi chọọ obere unyi ị nwere ike ịtachanwu weta ya i weta ya saa ya asa ị fụrụ ka m si wee sie kedu ihe ọzọ ị ga-eme ị ga-ata ya ata ị ga-ata ya ata etu ọ dị onugbu ndụ na unu ị takọọ ha naabọ ọnụ ị gbalụzie ofu iko mmiri nwụkwasị ya mee ya etu abalị ịtọ ofu mme n'ụbọchị abalị ịtọ ị hụ na ihe na-eme gị ga-arapụ gị nwere onwe gị i weta ofu akụ etinye n'ọnụ ị ga-emenwukwu ya ọ na-enukwa ezigbo unu mana a sị na onye ọya na-aya amara ihe bụ unu ọgwụ ọ mgbe ị yachara doro ị sịzị na ọ na-enu unu ọ naghị enu unu ọ bụrụ na ị tachazie ya ị gbalụ mmiri nwụkwasị ya sọsọ mmiri ngwodo ị ga-anụ ka ọ na-atọ gị isi ọwụwa ga-ebido n'uru n'iyi mee ya sọsọ abalị ịtọ sọ abalị ịtọ